an balima radio danbe lamɛnbaaw cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ janna ni yɔrɔ surunna asalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu an balimaw an ka kɛnɛ n'o ye kalifaya kɛnɛ nin y'a kɛnɛ sigilen ye an karamɔgɔ usutazu musitafa nimaga a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban a ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira nɛgɛw kɛrɛfɛ juru o bamanen bɛ nin waati in na bamanankɛ bolo ayiwa moriba kulibali a kɛmɛ k'i wasa don nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la ayiwa kɛnɛ in an bɛna sigi sisan nin y'a sigiko mugannan ye awa n'o ye kalifaya ye ala kira nɔrɔbilaya salalahu aleyhi wasalam ala kira kɔfɛ silamɛw ka ɲɛmaaya kɛra cogo min na fo ka na an ye yɔrɔ caman kɛ fo ka n'an jɔ turuki awa fo ka na se awa abdulhamidu sani n'o ye abdulhamidu filanan ye n'a kuncɛra ale la awa ale ka kibaruyaw la wa an hun bɛ o de kan an y'a jɔ yɔrɔ min na an bɛna tɛmɛ n'a ye usutazu musitafa asalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh awa usutazu musitafa an kun bɛ ka kuma min kan o ye a sultan abdulhamid sani a sultan abdulhamid sani ale ka kunnafoniw u ye juguya minnu ta k'a sɛgɛrɛ minnu ko

I y'a fɔ cogo min janfa minnu tɛmɛna olu a y'olu sago o tuma na a ye baara minnu fana kɛ awa an ye ɲɛfɔli kɛ o la halisa o baara tɔ bɛ kɔfɛ nka bi ta an jɔra yɔrɔ min na o don na an bɛna ta yen an jɔra awa a tun bɛ denmisɛn minnu bila ka taa erɔpu K'a fɔ o tuma na européenw ye fɛn kura minnu dɔn u fana ka taa ka taa o ɲɛɲini ka na jamana baara ni o ye nka a ko u ma an m'a ci ka taa k'a fɔ a ka taa u ka ko lankolon ta u ka jogo kuntan k'a doni o la kana doni o la a ma bila o la o tuma na o don walanda awa an jɔra o de kan
halisa an bɛ o de kan o de kama an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman tun bɛ o kalanden ninnu na minnu n'a y'u lagosi kosɛbɛ awa k'a fɔ aw ma taa erɔpu k'a fɔ a ka taa dulɔminw ani dɔnkɛw ani jɛnɛyaw ani tɛgɛrɛfɔ ani tɛgɛrɛfɔ k'a bɛ na o de ta ka n'o suuru an kan aw ma ci nin kama aw ma ci nin kama cogo si la o tuma na awa denmisɛn minnu taara mhm. caman tun b'o la olu kɔni ma na ni fɛn wɛrɛ ye eh. ni dulɔmi ni jɛna ni dɔnkɛ tɛ eh, u taara o de kalan a ma t'o kalan u ɲinɛna u taakun kɔ u ɲinɛna u taakun kɔ eh. awa u la hakilina min ni hakilina min ye mm. u m'o baara fana kɛ o de la y'u lagosi kosɛbɛ a ko aw taara aw ma fɛn wɛrɛ dɔn ni nin tɛ maa minnu bɛ ka nɛgɛ dilan ka tekinoloji dɔn lahala bɛɛ lajɛlen kan aw taara de mun kosɔn aw ka t'o kalan kɛ ka na an nafa nka an ma ci ka taa nin kama hmm. nka nin bɛɛ kan u tun b'o kan tama ko abdulhamidi ko a bɛ kɔfɛ a bɛ retari la ko mɔgɔ min b'a fɛ halisa i bɛ dɔnkɛw lagosi awa cɛ ni muso ka awa dɔnkɛ ɲɔgɔn ye jɛnɛyaw k'a fɔ k'i bɛ ko yɔrɔpw yɛrɛ ka civilisation ka muso falen ɲɔgɔn na ka muso falen ɲɔgɔn na o tuma na nin bɛɛ lajɛlen awa olu ka hakilina de tun ye nin ye o de la sa bisimila abudulhamidu ko hmm. a ko an ma ci ka taa yɔrɔp fɛn wɛrɛ kama yɔrɔpw ka awa jogo lankolon anw tɛ layi o la an bɛ layi fɛn min na anw ka ko bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ an bolo silamɛya ma foyi to an bolo jogo fanfɛla fɛ ladabu fanfɛla fɛ hadamadenya taasira fɛ an n'an dabaa ma cɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya ma fɛn to n'a ma min ɲɛfɔ an ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ yen o tuma na ale ka kumakan kun y'o de ye inama an y'a bila ka taa yɔrɔbu de u ye fɛnw dɔn hadamadenw ma se ka hadamaden tɔw ma min dɔn a ye taa nɛgɛ kalan a ye taa nɛgɛ kalan an m'aw ci aw ka taa aw ɲun dulɔ buteliw kɔrɔ ka na an ma ci o la o tuma na a ko silamɛya ka civilisation bɛ a bolo bisimila a dafalen min bɛ européenw ta sanfɛ nka min y'an jɛ o ye nɛgɛ dɔnni ye o dun sɔrɔla mun fɛ silamɛw yɛrɛ ka awa lafu o de ye o se an ma n'o tɛ nɛgɛ kofɔla an ye an ka kitabuba kɔnɔ awa a fɔra an ye fana an k'an labɛn nka min y'o se an ma an yɛrɛ de ka lafu don n ko a dan de ye ka sura kuturu tɔgɔ wele ko nɛgɛ kofɔ sura o b'an bolo suratul hadidi kosɛbɛ a dan y'o ye o b'an bolo ɛɛ nɛgɛ tigilamɔgɔw Ahan. sura jiginna minnu kan nɛgɛ tɔgɔ la kosɛbɛ olu ma se ka nɛgɛ baara Ma se ka nɛgɛ Ɛ, baara. o ye mɔnɛ ye sa dɛ mɔnɛ dan don han Ahan. o de la Ahan. awa a ko an ka ko bɛɛ lajɛlen dafalen b'an bolo min kɔni y'an jɛ bi o ye nɛgɛ dilali ye o tuma na aw cira ka taa o de kama Mhm. o tuma na awa o de ɲi- o de ɲinina aw fɛ nka aw ma ni foyi ye ni fɛn nɔgɔlenw tɛ a ma ni foyi ye fɛn min n'a bɛ jamana nafa o tuma na a y'u lagosi kosɛbɛ a ko ne kɔni tun bɛ min ɲini n'aw bɛna don min na savantw caman ka na savantw caman ka na minnu bɛ se ka na iziniw jɔ minnu bɛ se ka na jamana bɔ nɔgɔ la awa ne kɔni ye aw ci ni o hakilina de o de ko sa a b'a fɔ ko laytahum lana

Ee ani muso ni cɛ i y'a faamu b'a la u ka jɛnɛya kɛ ɛhɛn, ko o ye liberté ye ɛhɛn. a ma kunnago wa Ɛɛ, leta Aa.
ɛɛ, leta bamanankan ye min ye wa n de saani n de saani Aa, ayiwa. ɛɛ ala hali n'a- n'a kun taara Aha. ka taa kodɔn ka Ɛɛ. t'o kalan kɛ Aha. awa Europe kelen bɛ ka labɛn min labɛn Aha. n'aw fana kun taara ka t'o ɲɔgɔn dɔn ka na o kɔni o kun na kɛ an nafalan ye bisimila o kuma na a ye nin de fɔ mm. tan ni ka se kosɛbɛ o kuma na n'a kun sera ka ni o ye mm-hmm. ka n'o bayɛlɛma an yɛrɛ bolo yan awa k'a développer an ka taa ɲɛfɛ o kuma na o kun na kɛ hɛrɛ ye nka fɛn min ye jogo fanfɛla ye an ka silamɛya tɛ sɔn nin ma dɛ an fana b'o fɔ an ka mɔgɔw yan koyi an fana b'o fɔ yan wa o fana t'o de kan o de o de o de a bɛɛ lajɛlen y'o de a bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen de ye e ye maa kelen ɲuman ye ko min nana k'a ye nɛgɛ dilan ka nɛgɛ dilan u bɛɛ n'u ka dulɔbuteeliw de nana ani wa samarajanw ani ani ko u kan siri fo k'u ɲɛji bɔ ani lɛnpɛndɔn
muso k'i lankolon bila ka taama subahanalayi olu ka civilisation y'o de ye ani ka sunaa fo ka taa tile tile fɛngɛ jamana kɔni ka hɛrɛ t'a si la fɛn de tɛna abada ko jamana ka hɛrɛ b'a la a tigilamɔgɔw de n'i k'u ma u ka programme u ka baara ye jumɛn ye fo k'a taara se i tɛ seli nɔ y'a la seli k'a fɔ ko ni wulila sɔgɔma n bɛ seliji ta ka seli ni selila n bɛ daraka don ni tilara bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ i tɛ seli nɔ kisɛ kelen y'a la seli ko o o ye t'u ka programme la dɛ o ye retard de ye olu bolo ni mɔgɔ bɛ seli e bɛ retard la u n'a dɔn seli ye retard de bolo subahanalayi u bɛn'a dɔn u n'a dɔn sɔɔni u bɛn'a dɔn bisimila o de la o kuma na nin kɔni kɛra ko ye a b'i n'a fɔ silamɛ jamana fana caman Abdulhamid ka nin kumakan ninnu nin de bɛ caman kɔnɔ bi minnu taara kalan Europe bon n'i y'u jateminɛ awa an u kalanna ka na jamana min na jamana kelen t'a la min sera ka bɔ nɔgɔ la kelen tɛ min sera ka bɔ nɔgɔ la hakilina minnu bɛna dɔrɔn olu kɔni bɛna dɔrɔn ka diinɛ kɛlɛ diinɛ bɛ kɛlɛ fan o fan fɛ o de a b'a sɛmɛnen bɛ u bolo diinɛ bɛ tiɲɛ cogo o cogo jogo bɛ tiɲɛ fan min fɛ o kuma na u ka hakilina n'u ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ o de kama kabini kunun fo ka na se bi la kabini n'o kɛra kabini n'o kɛra hali sɛfan kelen u ma se k'a tɔrɔ u t'a tɔrɔ ayi u t'a tɔrɔ o de la abdulhamidu ko halisa a ka kumakan ninnu na a ko ne tɛ dɔnni contre la kodɔn ayi ne t'o contre la n tɛ ɲɛtaa contre la nka an kan ka fɛn minnu kɛ fo an ka jateminɛ de kɛ an ka jamana ka nafa bɛ nin na wa nin bɛ tɔɔrɔ de se an ma wa an k'o bɔ ɲɔgɔn na an kana taa fɛn nɔgɔlen ta ka n'o suuru jamana kɔnɔ ka n'an yɛrɛ halaki o tuma na a ko n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'an ka jamana ka hɛrɛ bɛ a la n'an yɛrɛ ka labɛn tɛ f'an taara ta kɛnɛ ma ten o ka na suuru mɔgɔw kan a vaccin nin bɔra kɛnɛ ma ka na di an ma o tuma na ko hɛrɛ tɛ o la dɛ o tuma na ko ale kɔni bɛ min fɔ u ye u y'a jigi kari u y'a jigi misɛnya ka d'a kan u ni fɛn wɛrɛ ma na nasaraya ladegeli yahudiya ladegeli awa ka d'a kan u y'olu de ye yen nɔ u bɛ sigi ka dulɔ min u bɛ dɔn kɛ fɛn min ka di ni ye u b'o dɔrɔn de kɛ fɛn o fɛn ye haramuko ye u bɛ yɛlɛ o sanfɛ o tuma na a ko kɔni u y'ale jigi kari fo k'a tɛmɛ o tuma na abdulhamid ka kumakan a ye nin de fɔ awa kalanden ninnu ye awa u ni fɛn min fana nana tuguni ni min yɛrɛ kɔni tun bɛna jamana yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen halaki o ye musow ka durako ye o de la awa kuma bɛna tengu o la ka d'a kan a ye baara min kɛ o fana fanfɛla awa ko musow ka dura kabini o waati la o kumakan nin bɔra yɔrɔ min na jaa bi ko tɛ bi ko tɛ

min don an bɛna ɲɛfɔli kɛ ala ma se ka foyi de faamu o la ala sɔnna ma o bɛ dɔw ko fɔ u bɛ kasi ɲɛji la kosɛbɛ nka u yɛrɛ ye min da musow kan dɔɔnin tɛ fewu u ye musow halaki de o han olu de kɛra sababu ye ka muso silamɛ muso bɛɛ lajɛlen halaki k'u ta tiɲɛ musow bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na bi bisimila u de nɔ don muso cɛlamaw
musow bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na bi minnu wulila ko muso ka dura dɛ sɛgɛn o sɛgɛn bɛ muso kunda a kunu n'a bi a bɛɛ lajɛlen u de nɔ ye a bɛɛ lajɛlen ye u de nɔ ye o tuma na an bɛna ɲɛfɔli de kɛ abdulhamid thani i nɛ dɔ ani ɲɔgɔn cɛ kumana min na u nana u nana ni awa ni hakilila in fana ye ko musow ka durako musow kan ka jɔ jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔ u kan ka kɛ minisiriw ye u kan ka bila assemblée kɔnɔ awa u kan ka bɔ ka taa ɲɔgɔnyeyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u ni cɛw ka dorogo ɲɔgɔn na awa kalanyɔrɔw la yɔrɔ yɔrɔ o kuma u ni nin hakilina in fana nana o de la abudulhamid thani a ye nin ko in fana kunbɛn kunbɛn cogo min na awa f'an ka ɲɛfɔli kɛ o fana na o de la an y'a yira wala ne tɛmɛna k'a fɔ a bamuso min ni o fatura k'a si to san tan na a lamɔna
ba sinamuso bolo ni o y'a lamɔ k'a lamɔ cogo ɲɛ faama ba faama ba o ma an y'a yira k'a fɔ a y'o kɛ faama ba ye awa a ma muso k'a ye a ma lamɔna muso min bolo a y'o de kɛ masakɛ masakɛ ba ye n'an k'o ma ko faama ba o la sa o kɛlen k'a sigi a sigilen kɔfɛ o dugusɛjɛ ɛɛ o tɛ a sigidon dugusɛjɛ o teliyara dɛ a teliyara dɛ a tɛ fɛ k'a bila ka sumaya o a wulila ka taa se musokɔrɔba in ma fo musokɔrɔba in siyɔrɔ la a taara ka taa fo awa a y'a tɛgɛ minɛ k'a tɛgɛ sumusumu yarɔ o ye awa farajɛ caman ka bonya sira dɔ ye awa k'a tɛgɛ minɛ k'a sumusumu a ba tɛ wa wala a ba a ba don k'i kanto a ma a ko i ka hinɛ n'i ka makari kama ne abudulhamidi ma bantanya dɔn dɔn kelen k'a fɔ ba tɛ n bolo m'o dɔn o sabu kɛra mun ye mm. i ye hinɛ min ta ka n sɛgɛrɛ i ye lamɔ ni hinɛ ni makari min ye mm. ma bantanya dɔn awa o tuma na e mm. ani muso min yɛrɛ ye n bange ne abudulhamidi bolo aw fila bɛɛ lajɛlen kelen ye danfara si tɛ i n'o cɛ n ka kan ka fɛn o fɛn k'o ye o tuma na n b'o kɛ i fana ye o tuma na palɛ in kɔnɔ yan nɔ kumakan i de ta don n'i ko min i ta don kuma t'i ni mɔgɔ cɛ a banna dɛ banna dɛ a ko n nka n ba n bɛ min ɲini fɛ n dun bɛ fɛn min ɲini fɛ n sinsinnen b'a kan n tɛ fɛ ka bɔ n nɔ na hali ni santimɛtiri kelen ye n bɛ fɛn min ɲini fɛ fɛn min ye mara taabolo ye o filɛ i kan'i da don o la fɛn min ye mara taabolo ye politigi n'a bunanko n bɛ min ɲini fɛ n ba i kan'i da don o la o misɛman a kunbaba o filɛ i k'o to yen n b'o ɲini fɛ awa ɲinini in dun awa musalaha t'a la kan'i da don politiki fan si fan si la mara cogoya mara cogoya fan o fan duwawu kɛ n ye i k'o to n bolo
kana i da don o la o de la abdulhamidi sani ah, ah. a ko a ko silamɛw fɛ muso ka jɔyɔrɔ ye min ye o ye den lamɔ de ye ka cɛfarinw lamɔ ka kodɔnnabaw lamɔ u bange k'u lamɔ u kana kɛ dulɔminna ye u kana kɛ jɛnɛyakɛlaw ye u kana kɛ awa sulariw ye o kumana a ko silamɛya na musow ka jɔyɔrɔ ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye so kɔnɔ de ye ka denw lamɔ so kɔnɔ
ee a bɛ i n'a fɔ adamaden bɛ bɔ izini min na olu de ye o izini ɲɛmɔgɔ ye o don u don ɲɛ o ko bɛɛ lajɛlen bɛ u de bolo a tigi y'u de ye u ni mɔgɔ jɛ fana tɛ ko ka marisandisi ɲuman bɔ fo bɛɛ k'a fɔ nin ɲɛna ka adamaden dilan ka bɔ izini ɲuman la o izini ɲɛmaa de ye muso ye o de ye muso ye bisimila o de la a ko o de la sa muso fɛn min ye politigi taabolo ye muso da man ka don o la cogo si la awa lahala bɛɛ lajɛlen kan muso da man ka don o la politigi kɔni a y'o fili a k'o to yen a k'o to an bolo ne Abdulhamidi ye n se ye min ye muso kan ka fɛn min kɛ muso jɔyɔrɔ ye fɛn o fɛn ye jamana kɔnɔ. n'an ma dɔ fara o kan hmm. fɛn tɛ bɔ o la o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye musow bɛna kalan cɛ bɛ fɛn o fɛn kalan u b'o kalan o de la a ye musow ka kalanyɔrɔ caman fana dayɛlɛ muso kalanyɔrɔ muso kalanyɔrɔ musow dama de mɔgɔ tɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka karamɔgɔ ɲumanbaw dilan u la olu fana k'u jɛnsɛn jamana bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ musow kalan kalan in siya bɛɛ lajɛlen na o kumana nga musow b'u dama de dɛ a ko muso ni muso tɛ ɲagami ɲɔgɔn na kilasi kɔnɔ dɛ muso ni cɛ muso ni cɛ u tɛ ɲagami ɲɔgɔn na kilasi kɔnɔ anw delila min na n y'a fɔ cogo min na awa cɛ kelen muso kelen cɛ kelen muso kelen k'u sogi sogi sogi sogi ɲɔgɔn na jahiliya don o ye jahiliya de ye silamɛya b'o kɔn lahala bɛɛ lajɛlen na cɛ kelen muso kelen cɛ kelen muso kelen cɛ kelen muso kelen k'u sogi sogi sogi sogi ɲɔgɔn na o tɛ bɛn abada a ti bɛn a ti bɛn cogo si la bisimila o de la awa abdulhamidi a ye muso ka kalanyɔrɔ jɔ k'a caya denmisɛnninw bɛ kalan awa muso fana b'u kalan lahala bɛɛ lajɛlen na o fɛn o fɛn n'u kan k'a kalan a y'o bɛɛ lajɛlen labɛn u ye o kumana fɛn min fana ye musow ka suturako ye abdulhamidi an y'a fɔ jɔn a y'a sɔrɔ jamana cilen bɛ jogo tiɲɛna ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛna a y'a sɔrɔ fana fɛn min ye hijabuko ye n'o ye musow ka sutura ye o fana donna jamana suturabaliya o nana don jamana kɔnɔ ka jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ bajanbilaya o kumana a ye jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ min fana na o la o kumana fo an ka o fana ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye hmm. ala dun y'a ɲɛ bolo fana kosɛbɛ ayiwa ne kɔni ɲɛ b'a la ah. faama ala ye ko gɛlɛnw nɔgɔya ye dɛ eh, a b'a sɛbɛ de la o fɔli gansan tɛ o ala ye ko gɛlɛnw nɔgɔya ye dɛ a y'a bɛɛ lajɛlen réglé baaranin fɛn o fɛn dɔ bɛ se ka i si bɛɛ kɛ o nɔfɛ i t'a ɲɛ sɔrɔ i t'a ɲɛ sɔrɔ a bɛ ka gɛlɛma daba fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bisimila a ko musow k'u dabɔ marako la sutura fana an b'a ye a le trois octobre octobre kalo tile saba 1883 1883 aha a ye degere dɔ bɔ a ye degere min bɔ awa a ko degere in kumaw na a ko a yelen bɛ a kɔlɔsilen bɛ awa silamɛmuso caman bɛ yen a dɔnna k'a fɔ awa wulafɛlaw ni su kunyanfɔlɔ kunfɛ eh, su awa daminɛw la su kunfɔlɔw la u bɛ jigin ka taa dugu kɔnɔ ka taa yaala u suturabali dɔw fana yɛrɛ bɛ t'u mago la nka sutura tɛ o la u tɛ finifin don u tɛ sutura don kɛra suguya sugu sa a ko o kɔlɔsila nin ye fɛn ye min jɛnsɛnnen bɛ jamana kɔnɔ fɛn min ye silamɛya ka fini ye a ko musow caman ye o donni dabila u bɛ fini min don ani sariya tɛ bɛn ani ala ye min fɔ u tɛ bɛn o kumana kabini o la sa a ko o kumana a ye nin degere min ta nin ye fo nin ka dabila de silamɛ muso bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa sani sutura cɛ fɛn min ye a silamɛya ka a sariya fini ye fo jamana muso bɛɛ lajɛlen ka o de don u la o kumana n'u bɔra n'u bɛ taa mago min na yɔrɔ min na f'u ni hijabu ka taa o la o kama sa a ko ayiwa assemblée ye ɲɔgɔnye kɛ awa ɲɔgɔnye in kɔnɔna na bɛn kɛra a ye wele u ka sigi ka ah. bɛn kɛ kumakan kan o ah. kumakan ye mun ye ah. o kumana musow ka segin ka taa se ni silamɛya fini cɛ silamɛya ye sutura min fɔ musow ka segin ka taa se ni o cɛ o kumana o fini fana bɛ kɛ fini sugu jumɛn ye a ka kɛ hijabu ye hijabu min ni o dɔnnen kun bɛ o dɔnnen kun bɛ an bolo a ni musow kun b'o don ka kɔn nin waati ninnu ɲɛ a o don kama a ko a hijabu fana il faut a ka kɛ a lankoloyanen bɛ ka bɔ masiri bɛɛ lajɛlen ma masiri si kana kɛ a la min bɛ walicɛw sama k'a filɛ o masiri kana ye a la a kana kɛ hijabu fana ye hmm. min n'a bɔrɔdɛlen bɛ k'a bɔrɔdɛ k'a da o la ah, min sɔgɔsɔgɔlen ninnu ayi a ko a kana k'o fana ye i y'a faamuya b'a la o tuma na awa fɛn min ye awa ɲɛ datugulan fana ye a ko a kɔlɔsila fana ɲɛ datugulan min tun bɛ u bolo o waati la o tun ka fɛgɛn hali minnu tun bɛ hijabu don olu tun bɛ u ɲɛdaw tugu ni fɛn min ye o tun ye ɲɛ datugulanw ye min n'a tun ka fɛgɛn i bɛ muso dɔn a la k'a fɔ nin ye karisa ye a ko o tuma na o fana donni ka dan le trois octobre ma o kana ye muso si la tuguni awa jamana fan tan ni naani na silamɛ jamana na o mana tɛmɛ ka bɔ yen polisiw polisiw polisiw polisiw jɔyɔrɔ ye min ye o la tɛmɛsira ɲɛnabɔbagaw
o tuma na olu fana ta ye nin ye a ko o tuma na jamana polisiw k'a ta le 3 octobre 1883 la o tuma na u k'u janto nin ko in kɔlɔsili la ɔ bara olu de bɛ tɛmɛ siradaw la ɛɛ olu de tɛ dugu o ye cɛ ye dɛ tɛmɛ sira fan bila ye olu de b'a wo bɛɛ dɔn kosɛbɛ i n'a fɔ ɲinɛ bɛ so kɔnɔ cogo hali mɛnɛmɛnɛ tɛmɛ sira u b'a dɔn i bɛ taa dɔ jɔlen sɔrɔ yen voilà o tuma na a k'olu fana u k'u janto ni u ka musow kɔlɔsi ni muso min ma nin kumakan in bɔ a sira fɛ o tuma na o ka wali ye maa min ye ayiwa ni awa min bɛ o bolo hmm. o na wele k'o ɲininka o la ka taa fa ɲininka a den ka kibaruya la wa kosɛbɛ kɛ
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ɛ nin ye jɔn ka maa ye de ayiwa jɔn ka maa ye nin ye kosɛbɛ ɛ karisa tɛ wa karisa don a a ye karisa wele min fɔra Aha. i y'a mɛn wa i m'a mɛn de aha o tuma i tɛna ɲɛfɔli kɛ wa ɔ jɔn somaa don kosɛbɛ a bɛn'a fɔ jɔn Aha. somaa ye nin ye Aha. jɔn somaa ye nin ye o tuma ne ye karisa den ye o tuma na polisi bɛ dɛgɛ ka taa ka so kɛ i ka waliyul amuru awa min b'a bolo a bɛ wele ka na a bɛn'o ɲɛfɔ a ɲuman bɛ yen k'a fɔ jɔgara cɛn yɛrɛ la ne kun t'a dɔn k'a dan ye bi ye a banna a ɲuman bɛ yen o ye jaabi telema ye
o tuma na polisiw u ka musow kɔlɔsi dugu kɔnɔnaw na u kana bɔ bɔcogo la hmm. min tɛ sariya bɔcogo ye o tumana o ye polisiw niyɔrɔ ye ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la faama abdulhamid an y'a fɔ cogo bɛɛ la a ye jamana kuturu de jɔ ah. kana kɛrɛ jala foyi tɛ yen ka jamana wuli k'a jɔ k'a labɛn a bɛ fɔ ten
o de la sa awa ni nin degere in bɔla awa ka jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ awa a dɔw sɛbɛnna k'u dulondulon fana sirabaw awa ni yɔrɔbaw bɛ jamana kɔnɔ ka taa papiye nɔrɔnɔrɔ yen nɔ n'i bɛ tɛmɛ i b'a kalan k'a fɔ n m'a mɛn o lujura tɛ mɔgɔ bolo yɔrɔ yɔrɔ ye mɔgɔ ka yɔrɔ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ye a sɛbɛnnen bɛ k'a nɔrɔ yen ko polisiw de kɛra jogo kɔlɔsibaaw ye eh, olu de don fana o polisiw de kan ka jogo kɔlɔsi ko i ɲɛ b'o la u ka baara de b'a nɔ nin kuma nin kuma bɛ bala mɔgɔw la koyi nin kuma bɛ bala mɔgɔw la dɛ aa u y'a tiɲɛ de dɛ n'o tɛ u u u ka u jɔyɔrɔ in yɛrɛ kun ye o de ye o bari i mana taa yɔrɔ i b'u sɔrɔ yen u ka jɔyɔrɔ in u ka jɔyɔrɔ in yɛrɛ ye o de ye ka jogo tanga ka jogo tanga ka hadamadenw bolofɛnw tanga ah, ka hadamadenw bolofɛnw tanga bolifɛnw ka tanga u kana se ɲɔgɔn ma ni minnu sera ɲɔgɔn ma u k'u bilasira fana ni tilennenya ye ni tilennenya ye ni tilennenya ye eh. ni min ka awa sɛbɛn fana ma awa ɲa eh. o k'a f'i ye eh. nin jamana ka sariya de ye anw ka sariya tɛ o tuma na ni ni min ka kan o ka tɛmɛ o sira fɛ polisi u jɔyɔrɔ ka bon dɛ ah, u bɛ taa ka girin u bɛ taa an ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ o kana y'a la o t'o ye sa wa an ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ o kana y'a la eh, o b'a la dɛ o la i sigi la a ko o de la sa nin a b'an degere in a bɛ sɛbɛn ka a sɛbɛnna k'a dulon fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ journal fana na
k'a bɔ journaux la, k'a bɔ journaux la, aha, bɔ journaux bɛɛ lajɛlen na, aha, o de la, un, awa, kuma in fɔ don a dugusɛjɛ, ah, o bɛnna octobre kalo tile naani ma, aha, kosɛbɛ, awa, journal tun bɛ yen, ɛɛ, a waati u tun b'a fɔ ma ko wakati, a wakati, mhm. ɛɛ, o ye arabukan ye wala o y'u ka kan de ye, turikan de ye, ah, turikan don, aha, awa, o bɔla Istanbul, ɛɛ, awa, awa, ɛɛ, le 4 octobre la, ɛɛ. k'a yira k'a fɔ abudulhamidi a ye nin décision min ta musow kun awa ka sutura awa fanfɛla fɛ aa ko nin ye ko ɲumanba de ye ko mɔgɔw kun kɔnɔ ganna i denmuso tiɲɛna i muso tiɲɛna dugu bɛɛ lajɛlen kɛra musolankolon ye hali ni kojugu man di maa ye a bɛ jigin kɔnɔ o tumana ko awa nin décision kɔni olu bɛ a ɲini ala fɛ ala ka masakɛ dɛmɛ a ka se ka nin kɛwaleya mun kosɔn o na bɔ fitna ni balaw kɔnɔ o kuma na o bɔra ka kumakan ɲuman caman fɔ masakɛ ka nin décision in kan o de la sa halisa abdulhamid sani masakɛ min kun don hakilila min n'u n'a nana Europe ka bɔ Europe ko muso ni cɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ l'égalité a ko nkalon kuma don nkalon kuma don nkalon kuma o sa naam

o kuma na abudulhamidi a ko an ni nin hakilina in fan nana ko cɛ ni muso ye kelen ye tiɲɛ kuma tɛ tiɲɛ kuma tɛ ayiwa ni kuma in kɔni n'i y'a lajɛ a kuma in a nugulen bɛ a bɛ yɛlɛku yɛlɛku hali n'a sɔrɔ yelen t'a kɔrɔ yelen t'a kɔrɔ nkalon ni janfa kuma don a ko an ni nin bɔra min an n'a bɔra occidentaux mɔgɔ de fɛ an n'a bɔra tubabula tubabula an n'a bɔra tubabula de ka na k'a bin o cogo an kunna o tɛ kɛ yan dɛ a ti kɛ yan a ti kɛ yan a ti kɛ yan maa dama kɔni an bɛ silamɛya min kan awa o dun ye bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ yira i la a ye cɛ jɔyɔrɔ yira a la a ye muso jɔyɔrɔ yira a la o tuma na aw ni nin hakilina min nana to ka hakilina de ye nin ye u bɛ k'an ka diinɛ de kɛlɛ ni kumakan ye kumakan min ni mɔgɔ caman tɛ a laɲini faamu
a ma nin faamu koyi u bɛ k'an kɛlɛ ɛɛ ɛ n'i ko sisan nɔ k'a fɔ ko silamɛya kɛlen bɛ ka muso tɔɔrɔ ɛɛ ko silamɛya ye muso cɛ fisaya muso ye ɛɛ o tuma na ka na ni o kuma ninnu ye ɛɛ a tɛ kɛ sababu ye k'an balakaw fana dimi ɛɛ ku- k'u dimi jɔn kɔrɔ ala kɔrɔ wa ɛɛ n'u t'a dɔn ee u bɛ dimi ala kɔrɔ kɛ subhanalayi ee ɛ, i bɛ hakili jigin kumakan na kuwaiti journaliste muso dɔ awa ye kafiriya kuma dɔ fɔ san jan tɛmɛnen na n k'a ko ko mun na awa alikuranɛ ka kumakan na mun na k'a bɛ muso damiru ni cɛ damiru k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na kori nin b'a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ ma kɛ kafiriya ma kɔgɔ a la wa ɛɛ mun na y'a fɔ cɛ ma hu k'a fɔ muso ma ha ah. ko mun na k'o kɛra kɛra k'o kana kɛ eh, ko eh, bɛɛ lajɛlen ye eh, ka awa awa cɛ fisaya muso de ye ni man kɛnɛ a ka kɛnɛ kan ɛɛ ni man kɛnɛ koyi ɛɛ foyi t'a la o sa kɛnɛyabaliya ka ca ɛɛ foyi t'a la ni man kɛnɛ koyi yahudiya yahudiya yahudiya nasara don foyi t'a la nka ala sɔrɔ a ɲɛ nɔ eh, hali tubabu kan na il ni elle tɛ yen de ah, ale ma fili yɛrɛ ma de ayi ni ni man kɛnɛ koyi o tuma na abdulhamidu ko o ye fɛn min ye o tɛ fɛn ye k'an bɛ o minɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ o tɛ tiɲɛ kuma ye an ka diinɛ b'o awa m'o fɔ mɔgɔ si ye o tuma na t'o hakilina an t'o boli an yɛrɛ kan fɛn min fana ye a ko ko k'a bali jamana kɔnɔ ko mɔgɔ si kana muso fila furu n'o fana nana ka bɔ Europe a ma fɔ an yɛrɛ fɛ yan de aw fɛ yan o fɔra ee an fɛ yan nɔ o fɔra a fɔra kɛ
o furu cogo bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma mori furusiriw ka awa jɛnsɛn eh, u y'o kɔni fɔ ko a donna tan bɔra tan a bɛɛ fɔra yan de wa a bɛɛ eh. a bɛɛ a bɛɛ bɔra eh. awa laboratoire kelen de la o min y'ale yɛrɛ ko ye ah. ko alimami mana o furu siri ko ni saya kɛra u fɛ yen hmm. o bɛ taa alimami minnu wele o la dɛ ko n'u de ye maa min ka furu siri k'a sɔrɔ olu t'a ba kɛ ko ko k'o ɲangi k'o don kaso la nin bɛɛ fɔra nin kuma in ɲɔgɔnna yɛrɛ ko kuma fɔ fɔlɔ hmm, a bɛɛ bɔra laboratoire kelen de la subhanallah nin bɛɛ de bɔra yen fɛ a bɛɛ bɔra tubabu la kosɛbɛ o de la a ko fɛn min y'o fana ye a ko allah subhanahu wa ta'ala ye fɛn min fɔ o la o ye fɛn ye min dɔnnen bɛ awa an tɛ kuma o yɛrɛ la Allah subhanahu wa ta'ala a ye muso fila furu, muso saba furu, muso naani furu, anhan, a y'o daga an ye jagoya tɛ mais a y'a daga, anhan, nka k'a fɔ k'aw bɛna dan kɔni siri o la, anhan, o ye fɛn ye min n'o kuma bannen bɛ pewu, Ala y'o fɔ k'o ban, mɔgɔ ka kumakan tɛ, awa, an tɛ mɔgɔ ka kumakan mɛn o la, ɛɛ, n ko olu yɛrɛ fɛ o. olu fɛ nin ye musow dɛmɛ de ye wala nin ye musow kɛlɛli de ye olu ka jate la olu ka jate la eh.
musow ka dɛmɛ don mais hakika la eh. musow kɛlɛli de don eh. o de kosɔn abdulhamid ka kumakan ma ban a ko aw minnu b'a fɔ yan nɔ sisan aw minnu taara kalan Europe ka na awa a ko Europe yɛrɛ o don na bi tɛ dɛ a ko o don na mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ muso fila muso saba furu o y'a sɔrɔ ma dabila in fɔ a ko mun na olu b'o kɛ a ko ameriki o don na muso filafuru ni muso sabafuru a bɛ yen a sariya bɛ yen a ma wuli o tuma na ko mun na aw tɛ awa kanga o ɲɛ aw bɛna fɔ k'a bɛna kanga an ka jamana na jamanadenw ni muso filafuru cɛ ɲɛdɔnna don a ko o tuma na a ko nin ye fɛnw ye halisa a ye segin ka taa sani aw hakili cɛ o de kosɔn abdulhamidi a yɛrɛ n'a ka hikima Awa denmisɛn caman kun bɛ yen minnu kun hakili kun tiɲɛna ɛɛ a sigera a sera k'o caman lasegin anhan a y'o caman lasegin anhan u kun ye jogo lankolon min ni ko lankolon minnu ta unhun u y'a bila unhun a y'o kɛ kosɛbɛ o de la ko nin ye fɛnw ye anhan fɛn min ni o ko bannen bɛ unhun silamɛya na Ala ye ninnu fɔ k'a ban unhun o tuma na an ni mɔgɔ tɛ sigi k'an bɛ nin awa ɲɛ bɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ fɛn min ye awa kɛɲɛɲɔgɔnya ye ciɲɛ ta fanfɛla fɛ allah subhanahu wa ta'ala de y'a fɔ o tuma na mɔgɔ tɛ aw la min bɛ se k'a wuli jamana kɔnɔ o bɛ to a cogo de la awa fɛn min ye awa muso ka awa muso filafuru ye alikuranɛ kumakan don da kana gosi a la o fana bɛ to a cogo la alahu y'a fɔ cogo min na o don o kuma na awa madama silamɛya kɔni ye fɛn min daga a y'u fila aw ka tɛmɛ olu la fɔlɔ naam ala ye da min yɛlɛlen to aw ka b'o tugu k'u b'o tugu o kuma na abdulhamid a n'a ka kalanden ninnu awa u fɛn na ɲɔgɔn na fɛn o fɛn na o kuma na awa o de kosɔn a n'a ka tubabu kuraw o de kosɔn dɔw de tun b'a fɔ ko masakɛ yɛrɛ kɔni ko fo a ka muso de to yen muso ka to ka bɔ ni masakɛ bɛ yɔrɔ min na a n'a muso ka taa ɲɔgɔn fɛ a suturabali Sultan yɛrɛ o waati la, ɛ ale yɛrɛ wa, ee kosɛbɛ, ee n ko a ka a ka nin denmisɛn ninnu fara, ɛɛ kosɛbɛ nin waati la o kɛra ko faut que masakɛmuso ka to ka na jama de la, ɛ ko man ka wuli kɛ,
ɛɛ ɔ komi ale bɛ a kelen k'o tɛ ɲɛ, o man kan, ko f'a ka muso wuli a nɔfɛ, a muso ka na, a denmuso yɛrɛ ka to ka bɔ mɔgɔw k'u ye u suturabali u ni awa awa awa juif ninnu bɛ ɲɔgɔn na o kuma nin bɛɛ lajɛlen kun ye hakilina ye nka a ko nin kɔni jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ yan fɔlɔ dɛ n'an sara don min na kɔni ka ban pewu abudulhamid ka girin han ee a ka girin dɛ ne yɛrɛ kun t'a dɔn n'i y'a pese n'a fɔra peseli kilo peseli tɛ nka a ka girin dɛ a ka girin dɛ n'i y'a bila basikili fan kelen ye hmm. i na faama caman bɔrɔ fa bila fan dɔ in na a bɛ girin u ye bi kɔni wa
e ko bɔrɛ wa i tɛna remorque chargé u la dɛ a b'u bɛɛ jigin a b'a jigin a kelen b'a bɛɛ jigin a b'a jigin koyi a b'a bɛɛ jigin a b'a jigin a b'a bɛɛ jigin
o de la nin ko ninnu nin ko ninnu kelen o kelen hmm. ko nɔgɔn tɛ ko
ala y'a lajɛ ko nɔgɔn tɛ a nana a hakilina nana jamana o jamana na ah. maa min sera ka jɔ a ɲɛ mɔgɔ man ca dɛ hali ni ah. mɔgɔ jɔra a ɲɛ faama kɔni e tɛ se ka kuma parce que n'i faratila ka kuma dɔrɔn u ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ wuli i kama nka hamid m'a ta dogo dɛ a ko a ti kɛ dɛ o kuma na banjanbilaya ka dabila fɛn o fɛn ye jogo lankolon ye a ka dabila olu ah. dabilala fana ko ah, ah. ordre dira polisiw ma ni aw ye mɔgɔ o mɔgɔ ye awa kalo kelen ɲɔgɔnna kɔfɛ eh. o kuma na k'o bɛ ka nin ko lankolon nin kɛ eh. a y'a minɛ

o kuma na sultan abdulhamid a kɔni ye nin hakilina de ta a y'u bɛɛ lajɛlen fana kɛwaleya ni masa taala ka diɲɛ ye ala y'a nɔgɔya wa bɛɛ lajɛlen nɔgɔyala a ye ni wa decision girimanbaw kosɛbɛ bon an y'a fɔ cogo min na eh, mɔgɔw b'a jateminɛ ko silamɛya ye muso tɔɲa donna ta bɔra ta tiɲɛ kuma tɛ silamɛya ye awa muso ni cɛ a b'i n'a fɔ woro de cɛ fɛrɛn don woro n'a fɛrɛn woro n'a fɛrɛn don n'i ye woro fan kelen ye ah, ah. o b'a fɔ k'a tɔ kelen bɛ min wala a tɔ kelen bɛ min o tuma na cɛ ni muso an bɛ ten de ala y'an da ten de muso fana jɔyɔrɔ min bɛ muso la fɛn caman na awa cɛ tɛ se ka jɔ yen nɔ ka d'a kan muso de ye kalanyɔrɔ ye lamɔni bɛ kɛ yɔrɔ min na o kalanyɔrɔ de ye muso ye éducation éducation awa siniɲɛsigi denw muso de b'u labɛn o ye tiɲɛ ye cɛ tɛ se k'a kɛ ɛɛ cɛ i tɛ se cɛ tɛ se koyi i tɛ se k'a kɛ ni den ni den n'a ye kasi dabila kasi dabila i bɛ taa koyi i bɛ taa i bɛ taa i bɛ boli ka bɔ o la ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale ye wasiya de kɛ nin mantɔn ye ni muso ye wastawsu binnisa'i khayra a fɔra ten ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye ɲɔgɔn ladi awa muso kunkanko la ni ɲuman ɲini a y'a janto muso la ni hɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen kan ala ye muso da k'a bonya k'a sankɔrɔta awa k'a tanga ka d'a kan fɛn min don n'a ma tanga n'a tiɲɛna a tiɲɛ tɛ dan kelen ma o fɛn de ye muso ye o de la a jɔyɔrɔ ka bon masatala bolo o de kosɔn a y'a da k'a tanga k'a bonya o tuma na ka d'a kan muso de ye danbe danbe sanu dingɛ de ye muso ye o ye tiɲɛ ye siga si tɛ o la bonya bonya bɛ hadamadenya kɔnɔ a ju ye muso de ye silamɛya sariya fɛn fɛn nana a jiginna ka bɔ sanfɛ a bɛɛ lajɛlen ye o sabati hadamadenya danbe muso don hadamadenya bonya a sanu dingɛ ye muso de ye muso fana n'i y'a ye denbaya la k'a fɔ ko hakilisigi ni basigi ni awa bɛn bɛ nɔ a fɔ ko muso n'i y'a ye jamana fana kɔnɔ hakilisigi bɛ yen mankan tɛ yen ko bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ muso de ɲɛna sigasi tɛ o la hmm? sigasi tɛ o la hmm. o de kama Allah subhanahu wa ta'ala muso ka lamɔko ni muso ka ladabu awa silamɛya ye a janto a la mun kosɔn muso ka to masatala ye fɛn min laɲini a ye a ka to o sira tilennen in kan a kana jɛngɛ a kana jɛngɛ ka d'a kan n'a jɛngɛ dɔrɔn a bɛ na ni tiɲɛni de ye nka ka fara nin bonya bɛɛ lajɛlen kan ala k'an kisi ni muso tiɲɛna a bɛ kɛ a bɛ balawu wuli yɔrɔ
a bɛ kɛ bɔnbu ye a bɛ kɛ bɔnbu ye o tuma na yɔrɔnin kelen o fana n'a tiɲɛna a bɛ kɛ o ye o de la an bɛ fɛn o fɛn ye muso kunda nin kumakanw ni fɛnw na fɛn wɛrɛ tɛ lamɔko de tiɲɛna lamɔcogo tiɲɛna awa o ma lamɔ diinɛ kɔnɔ o tuma na tiɲɛni fɛn o fɛn n'an tɛ sigi ni o ye o bɛ se ka wuli mɔgɔ t'a dan dɔn fo n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ye mɔgɔ si t'a dan dɔn fo n'a kɛra Allah subahana wa taala ye, anhan, o de kosɔn manton muso ka fitina a bɛ se ka manton yɛrɛ bɛɛ lajɛlen halaki a bɛɛ, un, un, n'a ma ɲa n'u ye balawu wuli manton bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to a la ou bien jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to a la o de kosɔn Usama bin Zɛdi ka hadisi bɛ yen ka bɔ Ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam unhun, ko cibaa ko ma tarakitu ba'adi fitnatan hiya ashaddu ala rijali min an-nisa un, un. o kuma na N ye balawu ko minnu to aw bolo yan a bɛɛ lajɛlen sanfɛta ye mun ye musow ka fitina hmm, hmm. musow ka fitina a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u la mais mun na u bɛ na ni fitina ye n'u lamɔcogo ma ɲa n'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la hmm, o tuma na fitina bɛ bɔ u fan fɛ awa balawu bɛ wuli u fan fɛ imam buhari ni hadisa in a b'a mafila o de la awa an b'a ye yahudiyaw minnu y'an kɔn kitabu fɔlɔtigiw olu ka awa plan kun ye mun ye ka musow latiɲɛ olu fɔlɔfɔlɔ de ye musow labɔ k'u jigi bɔlɔn na olu de fɔlɔfɔlɔ ye musow jogo tiɲɛ u ye musow jogo tiɲɛ ka muso kɛ i n'a fɔ marisandisi a bɛ san hadamaden ni lahi bɛ fɛn o fɛn na i b'a kɛ o ye yahudiyaw de y'a daminɛ a daminɛna olu de fan na u y'u ka musow tiɲɛ ka tila ka yɛlɛma tuguni ka na don silamɛw fana na

fɛn duman don ɲɛnamaya a ka di awa fo ka tɛmɛ ala ye aw da k'aw bila dugumakolo in kan nɔ k'aw kɛ nɔrɔbilaw de ye o tuma na a bɛna dɔn an ye fɛn min kɛ a ye siran diɲɛ ɲɛ dɛ a ka siran musow ɲɛ banisirayilakaw ka balawu fɔlɔ a wulila muso de la a wulila muso de la o tuma na muso kelen ka tiɲɛ jogo tiɲɛ na halaki nana se hadamadenya ma o de la yahudiyaw fana ka plan bɛɛ lajɛlen na u tɛ fɛ silamɛ musow ka ɲa cogo si la ka d'a kan ni muso ɲana an bolo an ka ko bɛɛ ka ɲi nka n'olu tiɲɛna an bolo mhm. an ka fɛn si man ɲi misaliya la nin dɔgɔkun in kɔnɔ balawu min wulila nizeriya jɔni nɔ don eh. balawuba in wulila nizeriya sisan a sababu ye jɔni ye nizeriya kerecɛn muso de nɔ don kerecɛnmuso ale de taara ka taa ala kira dɔgɔya zurunali kɔnɔ cibaa sallallahu alaihi wa sallam o b'an ɲɛ sira la wa a b'an ɲɛ sira la kɛ
ala kira jugu tɛ kerecɛnmuso u ka zurunali min bɛ yen This Day a de sera nin ko la ka cibaa sallallahu alaihi wa sallam dɔgɔya mɔgɔ min sara a la sisan dɔgɔkun kɔnɔ eh. mɔgɔ ka fɔta don n'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ don n'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ fila don n'a fɔ a ka ca o ye don n'a fɔ a t'o bɔ a wulila jɔni na muso in muso in ka kuma jugu fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ kan ka hali dasina ka bɔ a seginkali ma u ka misiko in a b'an senfɛ u fila balawu kɔnɔ bi misiriw jenina egiliziw jenina hadamadenw jenina ala o de la awa silamɛya don silamɛya kɔni bɛ min fɛ muso tanga ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnna ma o de la abudul hamid ka hakilina y'o de ye wa silamɛ fana ka taabolo asultan abudul hamid saani kamalenkɔrɔ aa nin ka girin nin ka girin yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ o de la sa ayiwa alakira sallallahu alaihi wasallam waati wɛrɛ la an b'a ye a bɛ dugawu kɛ ka bɔ muso ka fitina ma k'a fɔ allahumma inni a'udhu bika min fitnati nisa nin kuma in muso bɛɛ tɛ ko ɛɛ ni min ma labɛn aha an ka kuma b'o de kan n'o tɛ an y'a fɔ cogo min na hadamadenya bonya n'a karama ni a sanu dingɛ de ye muso ye sadi ye tiɲɛ fɔ koyi aa sanu dingɛ de ye ee n muso ko a kelen pe ye Aha. ni min y'i bajanbilaya cogo dɔ la Voilà. k'a ta kare kun na ka taa kare kun na n'ale tɛmɛna Bɛɛ e kana o kare kɔrɔbari i b'a sɔrɔ kare kun ka kun a bɛɛ dab'o la bɛɛ wulila tiɲɛ don koyi aa tiɲɛ don koyi o kuma na cɛba kuma a kelen pe bɛ tiɲɛni min kɛ ala de b'a hakɛ dɔn mɔgɔ t'a dɔn n'a ma dilan naamu
o de la ɛɛ faama jo don faama jo don dɛ asultan abudul hamid a jo don dɛ o la an b'a ye an yɛrɛ ka awa waati ninnu na bisimila awa a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko nasɔnzini eh ba fa yoro kon na son zini awa awa a ba na ye jibe a ko nye ku aba min do iko bona ka fo e ba wele ti go do lo a ko je kalo to ba
kanu to ba kalo ke kalo ko ni aw kalo to ba ko ni o de do o kalon to ba yin na na san jini akwai kaba ko awa an ba ye watu temenun na u ye ladeli ɲɔgɔn jɛkulu caman kɛ faraɲɔgɔnkan caman kɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ musow ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ɲɛma ni nasɔnzini de tɔgɔ ye waati dɔ n'a bolofara dɔ tɔgɔ ye a bɛɛ lajɛlen ka laɲini mun ye siri ture silamɛ muso bɛ se ka tiɲɛ cogo min na u ka bɔ so kɔnɔ ka minɛ
a laɲini tɛ foyi ye ni o tɛ han a laɲini fila tɛ a la parce que n'an ka musow ma tiɲɛ de minɛ halisa i t'an sɔrɔ kafiriw bɛ nin de dɔn maadaama an ka musow kɔni ka ɲi u ma kɛ olu ta cogo ye halisa an danbew ka ɲi an bɔyɔrɔw ka ɲi an ka ko bɛɛ bɛ sabati

seyidina musa n'a ka jama danga mm-hmm. ala tun y'a lajɛ n'a ka min fɔ ala ye ala b'a kɛ k'a bɛ bɔ adu y'a ye k'a fɔ nin ala ka mɔgɔ de dɛ mm-hmm. n'a ye nin danga hɔn a taa filani cɛtigɛ u y'a nɛgɛ k'a nɛgɛ k'a nɛgɛ a laban na y'a kɛ koyi ala y'a halaki k'a nɛn sama o d'a disi kan ale halakile mm-hmm. nka a k'u ma n bɛ fɛɛrɛ f'aw ye mɔgɔ sɔrɔ ka n'u ka kow tiɲɛ ko a y'aw musow labɔ a y'a musow labɔ ka feerefɛnw d'u ma feerefɛn misɛnmaninw k'u labɔ ka fini kuntanw don u la u ka jigi u cɛla ni maa o maa ko min ma si kana ban ko o halaki cogoya ye siga t'a la musow taara jigi u kan mm. kɛlɛ tiɲɛna ten de o halakira ten de Allahu akbar Allahu akbar fa inna awwala fitnati bani israil kanat fi nisa nin ye tiɲɛ ye dɛ aa a t'an bolo kɛnɛ kan de a b'an bolo o kɛnɛ kan ala kira fɛn o fɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ lajɛlen nana kɛ o ye ale de alladhi atinahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana minal ghawin o ye ale de ye bismillah usa ka taa o la aba o ko ɲɔgɔn ye o min kɛra min kɛra siniwa jamana na o san na o ani min kɛra yɔrɔ yɔrɔ Beijing yɛrɛ ko don wa Beijing ta ninnu nin bɛɛ lajɛlen ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ko anw silamɛw halisa an ka muso ninnu de f'u k'u tiɲɛ de minɛ u kalikan de don a ko in bɛ la min yɛrɛ ko bɛ nana bɛ ko ka jamuw tila dɔw ka taa ba fan fɛ dɔw ka taa fa fan fɛ kosɛbɛ kɛ ɛ ala baganya tɛ de han mhm. olu tiɲɛna olu halakila o olu halakila u ta tiɲɛna olu b'a dɔn u ta tɛ ɲɛ abada tɔw bɛ nin dɔn yahudaw bɛ nin dɔn min tora sa anw ka anw fana ye anw ɲanɛ o kalikan ye o t'o- o- o t'an to yen dɛ o tɛ ibilisa ta ye wa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa fatakununa sawa sawa.
ɛɛ nin ye tiɲɛ ye o t'an to yen Ah, o t'an to yen o tuma na o ɲɔgɔn n- n- n- n dalajɛ in fɛn o fɛn bɛ kɛ Ahan. ni musoya tɔgɔ ye Ah. walahi musow ka ɲɛtaa tɛ dɛ u bɛ fɛ ka musow tiɲɛ de ka muso tiɲɛ ka muso halaki o laɲini de don ɲuman kelen tɛ a la ɲuman t'a la ɲuman kisɛ kelen a t'a la ka d'a kan minnu b'a fɔ k'a fɔ ko musow ka awa ɲɛtaa an tɛ fɛn kelen de ye k'u b'o kɛ ko musow ka ɲɛtaa o tɛ yen nka u b'u tiɲɛ u ka silamɛya ka jogoba minnu ni silamɛya y'u kɛrɛnkɛrɛn ni o ye u ka b'o de kɔnɔ minɛ u ka muruti ka b'o kɔnɔ o tuma na ka taa u kooli mun na badingɛ nɔgɔlen min b'u bolo n'o ye a marabolo ni kirikaraw ye k'a fɔ muso kan ka kɛ tan muso kan ka jɔ ni jɔyɔrɔ ye muso kan ka nin ye nin bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn n'u b'a laɲini hɛrɛ tɛ a si la hɛrɛ kisɛ kelen a t'a si la Europe yɛrɛ musow a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ko i n'a fɔ tasuma kami de ta silamɛya ye hakɛ min di muso ma silamɛya bonya min di muso ma haram o ye ala ka dili ye yala mɔgɔninfin de bɛ se ka na ka fɛn di muso ma min ka fisa ni o ye abada o tɛ yen o tɛ yen o de kosɔn angilɛmuso dɔ u tun b'a fɔ u tun b'a fɔ f'ale yɛrɛ ye s- muso ka hakɛw kalan silamɛya kɔnɔ k'a dɔn Ɛɛ, a kɛlen k'a kalan k'a dɔn a ko eh, a k'olu mɛn'u yɛrɛ kan a ko jaa silamɛya ye muso kɛ masakɛ de ye ɛhɛn, nka a ko silamɛmuso ye masakɛ de ye ɛhɛn. ko nka ko masakɛ fugula de ma don a kun na fɔlɔ almar'atul muslima malikatun ghairu mutawajja kosɛbɛ malikatun ghairu mutawajja ko ah. ja ja u bɛ fɛn o fɛn f'olu ye ko ja k'a bɛɛ nkalon an y'a mɛn fana tubabu la musow bɛ yen hmm. minnu bɛ ka a kule a kule bɔ kulekanbaw ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'an kun y'a dɔn kulekanbaw k'an kun na to so kɔnɔ kulekanbaw ko n'an kun y'a dɔn a caman so kɔnɔ kosɛbɛ ka taa izini kɔnɔna fa muso la ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa muso la ka si ɲɛnabaara muso baara gɛlɛnba muso musow tɔɔrɔla u ɲanina u ko hal'an kun ka to so kɔnɔ o kuma na an bɛ fɛn min ye minnu b'a fɔ ko muso ka droit muso ka droit américain jamana yɛrɛ min y'a kuntigiba ye masakɛ min wulila la clinton a ye mun kɛ musow ka droit tanga na ale yɛrɛ ka baarakɛ a min bɛ baara kɛ maison blanche la yen nɔ a ye jɛnɛya kɛ dɔ nɔfɛ yala o fana ye muso ka droit ye wa o mankan wulila dɛrɛ o mankanba ma wuli k'u y'a wele kiribulon na kiribulon na o kuma na e min k'i bɛ muso ka droit tanga e e e e e y'a e y'a jɛnɛya yali y'a ka hakɛ d'a ma wa e dun furulen don fana muso b'i bolo u yɛrɛ ka taasira la yala o kuma na i y'o muso fana i furumuso fana i y'o ka droit tanga wa ee aa ɲininkali gɛlɛn ah, jaabi de b'a la ne y'a ka musow nɛgɛn dɔrɔn o k'u latiɲɛ a jaabi ye min ye ah. ka k'i tɔn siɲɛ k'i ma kun ka musow nɛgɛn k'u tiɲɛ k'u halaki o kuma na olu awa sagona ye min ye o na sɔrɔ ka kɛ mm, mm, mm. n'i ye ne yɛrɛ ɲininka a binna muso in kan de o ightisabu don ka d'a kan e ye perezan ye e de bɛ bɛɛ ɲɛfɛ eh. muso min bɛ baara kɛ e ka awa yɔrɔ la eh. eh, o bɛ se ka ban e bolo wa o kuma na ightisabu de don binkanni de don i y'i ka fanga de yan k'a kunna i y'i ka fanga de yan k'a kunna
a nka a kelen tɛ aa a kelen tɛ min ta fɔra o de ye nin ye min ta fɔra yen dɔw ta fɔra yan jesse jackson bɛ yen farafincɛ in farafincɛ in awa min tun ye perezan ɲini kɛ n'o san na o fana ye jɛnɛya kɛ dɔ fɛ fo ka kɔnɔ d'a la fo ka den sɔrɔ f'u y'a wele awa bɔgɔ jeninen kan bon ninnu de b'a fɔ k'olu ye awa muso ka droit tangabaw ye ninnu de b'a fɔ k'olu ye hadamadenya awa awa hakɛw tangabaaw ye o kuma na yali o furumusow y'olu ka hakɛ tanga yan dɔ wa ɛɛ eh, nin kɔni ustazi ah. jaabi tɛ nin kuma la koyi ah. nin kuma in kɔni an y'a fɔ o kuma na u y'ale wele ah. bɔgɔ jeninen kan ka awa sariya bɔ k'a fɔ o kuma na muso ye f'a ka f'a ka balo eh, den kalo kalo a ka hakɛ dɔ bɔ ka d'a ma kɛra bɛɛ lajɛlen y'a ye ninnu de bɛ silamɛya la gosi ko an ye muso don bɔrɛ kɔnɔ an ye muso kɛ an ye muso kɛ an ye muso kɛ o tuma na silamɛmuso u ka masa taara ye fɛn min laɲini u ye u ka hɛrɛ bila lajɛlen bɛ o de kɔnɔ k'u bolo fa o la fɔ la u k'u wasa dɔw la wasa dɔw la u ka diɲɛ hɛrɛ bɔ de la u ka lahara hɛrɛ bɛ o de la